Илъэс тӏощӏ хъуауэ щӏэныгъэм и махуэр мэзаем и 8-м Урысейм щагъэлъапӏэ. Абы ирихьэлӏэу курыт еджапӏэхэми щӏэныгъэ нэхъыщхьэ щызрагъэгъуэт, къэхутэныгъэхэр езыгъэкӏуэкӏ ӏуэхущӏапӏэхэми щӏэныгъэм и тхьэмахуэхэр къызрагъэпэщ. А зэманым къриубыдэу еджакӏуэхэр щӏэныгъэм дегъэхьэхыным, Щӏэныгъэлӏхэм зрагъэгъуэта ехъулӏэныгъэхэр наӏуэ щӏыным хуэунэтӏа лэжьыгъэхэр ирагъэкӏуэкӏ. Апхуэдэхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым и щӏэныгъэлӏ ныбжьыщӏэхэм я советым иджыблагъэ къызэригъэпэща семинарыр. Гуманитар щӏэныгъэм и зыужьыныгъэр фӏэщыгъэ зыхуэхъуа ӏуэхугъуэм ипкъ иткӏэ минитӏрэ пщыкӏуий гъэм институтым и лэжьакӏуэхэм къыдагъэкӏа щӏэныгъэ лэжьыгъэ зыбжанэм щыгъуазэ ящӏащ кърихьэлӏахэр.
Дызэрыт мазэм, мэзаем и янэ махуэр щӏэныгъэм и махуэу ди къэралым щыхухахауэ щытщи, абы ипкъ иткӏэ ди Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым ӏуэхугъуэ зыбжанэ ирегъэкӏуэкӏ мы тхьэмахуэм. Мы тхьэмахуэр хухихауэ, щӏэныгъэм и тхьэмахуэ фӏищауэ, абы ипкъ иткӏэ махуэ къэскӏэ зы щӏэныгъэ ӏуэхугъуэ гуэр иригъэкӏуэкӏыу щытщ. Псалъэм папщӏэ, мэзаем и хым

Студентхэр щӏыхь тхылъхэмкӏэ дгъэгушхуащ, абы нэмыщӏауэ ди щӏэныгъэ институтым къыщыдэкӏ лэжьыгъэхэмкӏэ дахуэупсащ, тыгъэ яхуэтщӏащ. Нобэ ди институтым и щӏалэгъуалэ щӏэныгъэ советым, Совет молодых ученых жыдоӏэ, абы ирегъэкӏуэкӏ щӏэныгъэ семинар «Актуальные проблемы современной гуманитарной науки» жыӏэу апхуэдэ фӏэщыгъэм щӏэту. А семинарым ипкъ иткӏэ дэ къэдгъэлъэгъуэну ди мурадщ ди институтым минитӏрэ епщыкӏуиянэ гъэм къыщыдэкӏа щӏэныгъэ лэжьыгъэхэр. Ахэр куэд дыдэ мэхъу, бжыгъэкӏэ къэбгъэлъагъуэмэ щэщӏым ноблагъэ. Лэжьыгъэхэр жанр зэхуэмыдэ дыдэхэм итурэ тхащ. Абыхэм яхэтщ монографиехэри, щӏэныгъэ статьяхэм я сборникхэри, тхыдэтххэм къыдагъэкӏауэ дэфтэрхэм я сборникхэри абы нэмыщӏауэ томитӏ хъууэ къыдэкӏащ къэрэшей-балъкъэрыбзэмкӏэ грамматикэ, итӏанэ дэ ди бзэмкӏэ укъэӏэбу щытмэ, дызэрыгушхуэу, лэжьыгъэшхуэу къэтлъыту автор гупым зэхэту ягъэзэщӏауэ лэжьыгъэшхуэ Къыдэкӏащ ар бзэмкӏэ псалъалъэ, русско-кабардино-черкесский словарь жыхуэтӏэращ, мис мы псалъалъэр кӏэщӏу жыпӏэм къызэщӏэкъуауэ къапщтэмэ, ди институтым блэкӏа илъэсым лэжьыгъэ пщӏы бжыгъэхэр дунейм къытригъэхьащ. Нобэ ди семинарым ипкъ иткӏэ дэ нэхъ ди нэӏэ зытедгъэтынур, нэхъ утыку хэхауэ къитлъхьэну дызыхуейр щӏэныгъэлӏ ныбжьыщӏэхэм я лэжьыгъэхэращ, абыхэм яхэтщ Псалъэм папщӏэ, литературэмкӏэ къэхутэныгъэхэр, бзэмкӏэ къэхутэныгъэхэр, абыхэм яхэтщ тхыдэмкӏэ дэфтэрхэр щызэхуэхьэсыжа сборникхэр, нэгъуэщӏ зыбжани. А зи гугъу сщӏа ӏуэхугъуэхэм къыщынэмыщӏауэ, мазаем и ийм щӏэныгъэмкӏэ махуэм ирихьэлӏэу дэ къедгъэблэгъащ Къалэ еджапӏэхэми къуажэ еджапӏэхэми щыщ щеджэ еджакӏуэ цӏыкӏухэр, ахэр ди институтым къедгъэблагъэу щӏэныгъэр зэрекӏуэкӏыр щӏэныгъэм и щэхухэм хэдгъэгъуэзэну ди мурадщ. Еджакӏуэ цӏыкӏухэр щыгъуазэ хуэтщӏынущ ди институтым и лэжьыгъэм, абы къыдигъэкӏа тхылъхэм, щӏэныгъэ лэжьыгъэхэм, итӏанэ ди институтым теухуа фильм едгъэплъыну ди мурадщ. А программэм и кӏэухым деж ахэр яӏудгъэщӏэнущ куэд зыхузэфӏэкӏа щӏэныгъэлӏхэм, филологие щӏэныгъэхэмкӏэ докторхэм, тхыдэ щӏэныгъэмкӏэ докторхэм. Абыхэм ӏэмал яӏэнущ езым я упщӏэхэр иратыну, епсэлъэну. Итӏанэ дэ дызэригугъэмкӏэ мы Мы ӏуэхугъуэхэм я къалэн нэхъыщхьэр щӏалэгъуалэ зэчиифӏэр щӏэныгъэм къыхэшэныр аращ. Мис мыпхуэдэ ӏуэхугъуэхэр мы гъэм щыпэ екӏуэкӏыу институтым щекӏуэкӏрэ хьэмэрэ илъэс къэс щекӏуэкӏыу щыт?
Щыпэ екӏуэкӏуи апхуэдэ ӏуэхугъуэ гуэрхэри хэтщ, илъэс къэс щекӏуэкӏыу ӏуэхугъуэ гуэрхэри хэтщ. Псалъэм папщӏэ, мис мы семинар зи гугъу сщӏар щӏалэгъуалэхэм я щӏэныгъэ советым япэрейуэ иришажьэу аращ. мы лэжьыгъэхэр къэгъэлъэгъуэныр, ауэ мыдрейуэ щӏэныгъэм и махуэр гъэлъэпӏэныр, абы ирихьэлӏэу ӏуэхугъуэ гуэрхэр зэгъэпэщыныр сыт щыгъуи илъэс къэскӏэ ди институтым иригъэкӏуэкӏыу щытщ. Гъэ къэскӏэ а ӏуэхугъуэхэр дохъуэж нэхъ щӏэщыгъуэ зэрыхъуным, цӏыхухэм нэхъ я фӏэгъэщӏэгъуэн зэрыхъуным, ди лэжьыгъэр нэхъ

Институтым и къэрэшей-балъкъэрыбзэмкӏэ секторым и щӏэныгъэ лэжьакӏуэ пашэ Махиевэ Людмилэ тепсэлъыхьащ а къудамэм и лэжьакӏуэхэм къыдагъэкӏа щӏэныгъэ лэжьыгъэм. В 2018 году сотрудниками сектора карачаево-балкарского языка Издана вторая часть коллективного труда Современный карачаево-балкарский язык, охватывающий все Минитӏрэ пщыкӏуий гъэм Къэрэшей-Балъкъэр секторым и лэжьакӏуэхэм къыдагъэкӏащ иджырей Къэрэшей-Балъкъэрыбзэ тхылъым и етӏуанэ ӏыхьэр. Абы къызэщӏеубыдэ Къэрэшей-Балъкъэрыбзэм игъуэта зыужьыныгъэмрэ унэтӏыныгъэхэмрэ. Урысей Федерацэм ис лъэпкъхэм я бзэхэр джа хъуным хэлъхьэныгъэшхуэу хуэхъуауэ къэплъытэ хъунущ утыку къралъхьа мы лэжьыгъэр. Проектыр къызэзыгъэпэщари, абы и унафэщӏри профессор, филологие щӏэныгъэхэм я доктор Улаков Махътищ. Минитӏрэ пщыкӏуий гъэм къыдэкӏа лэжьыгъэр теухуащ иджырей къэрэшей-балъкъэрыбзэм и морфологием иӏэ щхьэхуэныгъэхэм, псалъэ къэзыгъэхъу, псалъэ къызэрыхъу аффиксхэм, псалъэ зэпхахэр, псалъэухахэр, фразеологизмхэр къызэрыхъухэм, бзэм ехьэлӏа нэгъуэщӏ ӏуэхугъуэхэми.

Представленная работа это часть монографического исследования жизненный цикл человека в фольклорном отражении. Здесь мы рассматриваем детский цикл обрядов и а, сопутствующие фольклорные материалы. Мы лэжьыгъэм къыщыдогъэлъагъуэ адыгэм сабийм кӏэлъызэрахьэ дауэдапщэхэмрэ ар ӏуэрыӏуатэм къызэрыхэщыжымрэ. Псалъэм папщӏэ, Гущэхэпхэ, щӏалэ къызыхэхъуа лъэпкъым ирагъэкӏуэкӏыу щыта кхъуейплъыжькӏэрыщӏэ, лъэтеувэ ӏуэхугъуэхэр. Къэхутэныгъэ едгъэкӏуэкӏам щыхьэт дыщытохъуэ ӏуэрыӏуатэмрэ дауэдапщэхэмрэ зэпыщӏауэ къызэрыздэгъуэгурыкӏуэр. Мы лэжьыгъэм куэду къыщыдгъэсэбэпащ гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым и архивым хэлъ лэжьыгъэхэр. Тхылъым иджыри къыщытхьащ хъуэхъухэм, гущэкъу уэрэдхэм, Сабийхэм папщӏэ усэхэм я жыӏэкӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэ. ӏуэрыӏуатэр сабийм кӏэлъызэрахьэ хабзэм зэрыпыщӏам и щапхъэу къэпхь хъунущ, псалъэм папщӏэ. Кӏахэ адыгэхэм сабий къалъхуагъащӏэм и ӏэм бумэзей хужь щэкӏыжь кӏапэ иралъхьэу зэрыщытар. Щэкӏ хужьыр щхьэц тхъуам ирагъэщхьырт, щэкӏыр зэрыжьыр илъэс бжыгъэм хуахьт. Ар изылъхьэм жиӏэрт, Уи жьакӏэр, пащӏэр, щхьэцыр, набдзэр мыпхуэдэу хужь хъуху Тхьэм уигъэпсэу. Абы къыщынэмыщӏа мы лэжьыгъэм къыщыдгъэлъэгъуащ сабийм цӏэ фӏэщыным гулъытэ хэха адыгэхэм хуащӏу зэрыщытар. Сабийм фӏаща цӏэм и насыпыр пыщӏауэ къалъытэт. Нэхъ хъума хъун папщӏэ гъущӏыр къызыхэщ цӏэхэр фӏащт, псалъэм папщӏэ Гъущӏыпсэ. Апхуэдэ бгъэдыхьэкӏэкӏэ хъыджэбз цӏыкӏухэми цӏэ фӏащт псалъэм папщӏэ Кӏыщхъан. Тхыгъэм иджыри къыщыдгъэлъэгъуащ сабий ӏуэрыӏуатэр. Дунейм къыщытехьам щыщӏэдзауэ, илъэсищ хъуху сабийхэр зрагъэдаӏуэ гущэкъу уэрэдхэр, зэрагъэджэгу джэгукӏэхэр, усэхэр хыхьащ абы. Илъэсищ ныбжьым икӏа сабийхэм я къэухьым зрагъэужьт, нэгъуэщӏу ягъэджэгут. Ахэм псынщӏэрыпсалъэхэр, къуажэхьхэр, псалъэжьхэр, нэщэнэхэр ирагъащӏэрт. Балигъхэр зыхэти, езы сабийхэм я закъуэу зэрагъэджэгу джэгукӏэхэри лэжьыгъэм къыщыдгъэлъэгъуащ. Сабий ӏуэрыӏуатэм хыхьэ псысэхэр ӏыхьищу дгуэшащ. Ахэр хьэпщхупщхэм теухуа, удыгъэ зыхэлъ, зыхэпсэукӏ гъащӏэр къыщыгъэлъэгъуа псысэхэрщ. Щӏэблэм ӏуэху ящӏэу, адрейм я гугъуехьым пщӏэ хуащӏу адыгэхэм зэрагъасэу щытар, ар ӏуэрыӏуатэм къызэрыхэщыжыр мы лэжьыгъэм къыщыдгъэлъэгъуащ. Абы къызэщӏеубыдэ ӏэщ зрахуэу, гъавэ тращӏэу, Нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, адыгэр зэрыпсэууэ щыта ӏуэхугъуэхэр. Ар дауикӏ ӏуэрыӏуатэм къыхощыж, хъуэхъухэмкӏэ, уэрэдхэмкӏэ. К нему приобщались и дети, и, естественно, все это сопровождалось фольклорными текстами в виде благопожеланий, каких-то прошений и песен. Къэрэшей-Балъкъэр ӏуэрыӏуатэм и жанр нэхъ жьы дыдэхэр, мифхэр, дауэдапщэхэр, эпосыр, псысэхэр, жыхуиӏэ Молкандуев Хьэмид игъэхьэзыра тхылъым тепсэлъыхьащ Къэрэшей-Балъкъэр ӏуэрыӏуатэм и секторым и щӏэныгъэ лэжьакӏуэ нэхъыжь Гулиевэ Занукоевэ Фаризэт. Мы тхылъыр Къэрэшей-Балъкъэрыбзэкӏэ къыдэкӏащ. Мы зы тхылъыращ щӏэныгъэлӏым а бзэмкӏэ итхар. Лъэпкъ щэнхабзэр джыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщӏа щӏэныгъэлӏым лъэпкъ ӏуэрыӏуатэм ехьэлӏа лэжьыгъэхэр я анэдэлъхубзэкӏэ тхауэ щытмэ, лъэпкъым дежкӏэ нэхъ мыхьэнэ иӏэу къилъытэт. Мы лэжьыгъэр щигъэзащӏэм къалэн нэхъыщхьэу зыхуигъэувар щӏэблэ къыдэкӏуэтейр, псом хуэмыдэу филологием хуеджэхэр Къэрэшей-Балъкъэр ӏуэрыӏуатэм и жанр нэхъ жьы дыдэхэм щыгъуазэ ищӏынырт. Абы хохьэ поэзиер, прозэр, эпосыр. псысэхэр. Цӏыхубз концептыр бзэхэм къызэрыхэщыр фӏэщыгъэ иӏэу Шэрджэс Заретэ утыку кърилъхьащ щӏэныгъэ лэжьыгъэ. Монография Семантическое пространство концепта женщина в различных лингвокультурах посвящена раскрытию проблемы семантического пространства концепта женщина в

Ар и ӏэдакъэ къыщӏэкӏащ иджырей тхыдэмкӏэ секторым и щӏэныгъэ лэжьакӏуэ Глашевэ Зулейхэ.
Что касается хронологических рамок сборника, то он охватывает период с тысяча пятьсот шестьдесят седьмого года и. Мы лэжьыгъэм къыщытӏэта ӏуэхугъуэм къызэщӏиубыдэ зэманым утепсэлъыхьмэ, ар минрэ щитхурэ хыщӏрэ блы гъэм Терки быдапӏэр щаухуам щыщӏэдзауэ минрэ щиблрэ ищӏрэ тху гъэ пщӏондэ мы щӏыпӏэм щекӏуэкӏа ӏуэхугъуэхэрщ. Урысей пащтыхьым и къэралыгъуэр щигъэув щӏыпӏэхэм ӏуэхущӏапӏэ къызэригъэпэщхэм я ухуэкӏэр зэдгъэпщэн папщӏэ, Ищхъэрэ Къухьэпӏэ Кавказым и мызакъуэу Кавказ Ищхъэрэ псом ар зэрекӏуэкӏар къэдгъэлъэгъуащ. Мы лэжьыгъэм и япэ ӏыхьэм хэхуащ Урысейм и пасэрей актхэр щахъумэ, Урысей империер хамэ къэралхэм зэрадэлэжьа зауэмрэ тхыдэмрэ ехьэлӏа архивхэм къыхэтха дэфтэрхэр. Абы къыщынэмыщӏа къэдгъэсэбэпащ Совет зэманым къыдэкӏа дэфтэр, тхыгъэхэр щызэхуэхьэса сборникхэр. Тхылъым и етӏуанэ ӏыхьэм къыщыхьар Бентковскэмрэ Лиловымрэ я публицистическэ статьяхэрщ. Тӏури Ставрополь щылэжьащ. Я тхыгъэхэр революцэм и пэ къихуэу Кавказ, Ставропольские губернские ведомости, Северный Кавказ газетхэм къытехуауэ щытащ. Абы къыщынэмыщӏа урыс пащтыхьхэм адыгэпщхэм нэгъуэщӏ бгырыс лъэпкъхэм я пщхэм къыхуагъэфэща грамотэхэр ихуащ тхылъым. Апхуэдэу, быдапӏэхэм унафэщӏу къагъакӏуэу щытахэм я цӏэхэри къыщытхьащ лэжьыгъэм. Цель была показать создание административных учреждений на первоначальном этапе на Кавказе. Дальше это как утверждались позиции на Кавказе и в каких условиях это утверждение и дальнейшее развитие происходило. Къыкӏэлъыкӏуэу утыку къралъхьа лэжьыгъэхэм ящыщщ Хьэвжокъуэ Людэ и Адыгэ литературэхэм теухуа этюдхэр жыхуиӏэ тхылъыр. Этюды об адыгских, кабардинской, черкесской, адыгейской литературах. В сборник включены двадцать пять научных статей. Тхылъыр ӏыхьитӏу гуэшащ. Мыбы нэхъапэкӏэ къытредгъэдза статьяхэр щызэхуэхьэсыжащ япэ ӏыхьэм урысыбзэкӏэ, етӏуанэм, адыгэбзэкӏэ. Ар теухуащ адыгэ литературэхэм ягъуэта зыужьыныгъэм. Абы хохьэ лъэпкъ литературэхэм къызэщӏаубыдэ темэхэр, адыгэ литературэхэм жанр нэхъ зыщызыужьахэр. Нэхъыбэу гулъытэ хуэтщӏащ зи творчествэр нэсу къэхута мыхъуа тхакӏуэхэм. Псалъэм папщӏэ мы тхылъым щызэхуэхьэсащ Хьэӏупэ Джэбрэӏил, Къуныжь Хьэӏишэт, Бемырзэ Зураб сымэ я усыгъэхэм, Нало Заур и Хьэбалэ и пхъэгуащэ новеллэм, Мэшбащӏэ Исхьэкъ и Бзу хужь тхыдэ повестым, Шыд Юрэ и Гум къина гъуэгу рассказым, Къыздамыгъэзэж щӏыпӏэ повестым теухуа къэхутэныгъэхэр. Абы къыщынэмыщӏа, мыбы хыхьащ тӏощӏрэ езанэ лӏэщӏыгъуэм литературэм къыхыхьа къэбэрдей тхакӏуэ ныбжьыщӏэу Жамбэч Рабия, Дзэгъащтэ Азэмэт, Къуэщӏысокъуэ Марьянэ, Шорэ Маринэ сымэ я творчествэм теухуа статьяхэри. Ахэм и нэхъыбэр Хьэх Сэфарбий я нэӏэ къытету Шыхулъагъуэ литературэм дихьэххэм я зэгухьэныгъэм хэтащ. Мы статьяхэм адыгэ литературэхэм ягъуэта зыужьыныгъэхэр къыщыгъэлъэгъуащ. Абы хохьэ етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и тӏощӏ щэщӏ гъэхэм щыщӏэдзауэ минитӏрэ пщыкӏубл гъэ хъуху лъэпкъ литературэхэм щекӏуэкӏа ӏуэхугъуэхэр. Псалъэм папщӏэ, адыгэ поэзием зауэ темэр къызэрыхэщыжыр къэтхутэнмэ, дэ зыхуэдгъэзащ ди тхакӏуэ нэхъыжьхэу Щоджэнцӏыкӏу Алий, Кӏуащ Бетӏал, Кӏыщокъуэ Алим сымэ я творчествэм. Лъэпкъ литературэхэм нэхъ зыужьыныгъэ щагъуэтауэ къалъытэ тхущӏ, хыщӏ гъэхэр къыщытхутэм, гулъытэ хуэтщӏащ тхакӏуэ цӏэрыӏуэхэу Бемырзэ Мухьэдин, Кӏэщт Мухьэз, Уэрэзей Афлик, Бещтокъуэ Хьэбас, Щоджэн Леонид сымэ я творчествэм. Дызытепсэлъыхьа зэманымрэ етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и бгъущӏ гъэхэмрэ зэпызыщӏэу къэбэрдей тхакӏуэ Мыкъуэжь Анатолэ и творчествэр къэтхутащ. Абы тхэн щӏидзауэ къыдолъытэ етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и блыщӏ гъэхэм. Лӏэщӏыгъуэ блэкӏам и иужьрей илъэсипщӏым адыгэ литературэхэм нэхъ зыужьыныгъэ щызыгъуэта унэтӏыныгъэхэр къыщытхутэм тегъэщӏапӏэ тщӏащ Бэлагъы Любэ, Пщыукӏ Латмир, Къаныкъуэ Заринэ сымэ я творчествэм. Лэжьыгъэм и кӏэм дыкъызыхуэкӏуахэм ящыщщ лӏэщӏыгъуэщӏэм, щӏэныгъэмрэ цивилизацэмрэ щӏэуэ къыхыхьахэм литературэм зэхъуэкӏыныгъэхэри къызэрыхилъхьар. Иужьрей зэманым литературоведением, критикэм зыужьыныгъэ ягъуэтащ. Нэхъапэкӏэ мащӏэу къагъэсэбэпу щытар жанрхэм нэхъ гулъытэ хуащӏ хъуащ, абы тратхыхьа щӏэныгъэ лэжьыгъэщӏэхэри утыку къралъхьэ. По национальным литературам, по национальной филологии нет таких трудов, на которые можно было бы ссылаться при написании квалификационных работ. Я надеюсь, что Эта книга послужит некоторым подспорьем для них.
Семинарым кърихьэлӏахэм, къызэзыгъэпэщахэм хъуэхъу псалъэкӏэ захуигъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым и щӏэныгъэ советым и секретарь Къумыкъу Динэ. Совет молодых ученых сделал очень большое дело, познакомив всех нас. Щӏэныгъэлӏ ныбжьыщӏэхэм я зэгухьэныгъэм къызэрагъэпэща мы семинарыр лэжьыгъэшхуэщ. Утыку къралъхьа тхылъхэм мыхьэнэшхуэ яӏэщ. Псоми сриплъэну ӏэмал сиӏащ, тхылъеджэхэм гъэщӏэгъуэн ящымыхъун зы яхэткъым ахэм. Дэтхэнэри уеджэн, уи тхылъхэм хэбгъэлъын хуейуэ къызолъытэ. Ди щӏэныгъэлӏ ныбжьыщӏэхэри, ахэм я зэгухьэныгъэри ефӏэкӏуэну, я лэжьыгъэхэр къехъулӏэну сохъуэхъу.

Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым и къэбэрдей-шэрджэсыбзэмкӏэ секторым и щӏэныгъэ лэжьакӏуэ Шэрджэс Заретэ утыку кърилъхьа щӏэныгъэ лэжьыгъэр гъэщӏэгъуэн тщыхъури, абы нэхъ убгъуауэ къытхутепсэлъыхьыну зыхуэдгъэзащ семинарыр иуха иужь.
Зэрыжыпӏащими, илъэс блэкӏам си тхылъ урысыбзэкӏэ дунейм къытехьащ. Абы и фӏэщыгъэцӏэр «Семантическое пространство концепта женщина в различных лингвокультурах». Мы тхылъыр зытеухуар цӏыхубз концептыр адыгэ, урыс, франджы бзэ культурэм къызэрыхэщырщ. Зэгъэпщэныгъэ, зэлъытыныгъэ анализ тщӏыкӏэрэ дэ къэтхутащ мы зи гугъу тщӏа бзэ культурэхэм цӏыхубз концептым семантикэ и лъэныкъуэкӏэ зэщхьу хэлъыр, зэрызэщхьэщыкӏыр. Мы тхыгъэм япэ дыдэу щызэпкърыхащ къэбэрдей-шэрджэс, урыс, франджы псалъэжьхэм, псалъэ зэпхахэм, фразеологизмхэм. ӏуэрыӏуатэм узыщрихьэлӏэ цӏыхубз концептыр. А концептым и структурэр, цӏыхубзым и дахагъэр, цӏыхубзым, цӏыхубз образым и зыужьыныгъэм, зэхъуэкӏыныгъэм ехьэлӏа ӏуэхугъуэхэри щызэлъытащ. Мы тхылъыр яхуэгъэзащ филологхэм, хэхауэ къапщтэмэ бзэ щӏэныгъэм хуэлажьэхэм, егъэджакӏуэхэм, еджакӏуэхэм. Дауикӏ утыку зы тхылъ къиплъхьэну ар тыншкъым, лэжьыгъэшхуи епхьэлӏа къыщӏэкӏынщ. Зэман дапщэ хъуауэ мыбы уелэжьрэ? Сыт тегъэщӏапӏэ пщӏар? Тегъэщӏапӏэу къэдгъэсэбэпащ. Энциклопедическэ псалъалъэхэр, фразеологизм зэрыт псалъалъэхэр, афоризм, псалъэжь, мис апхуэдэ псалъэ зэпха, ӏуэрыӏуатэр, Агънокъуэ Лашэ и тхыгъэхэр. Мис а псалъалъэхэм цӏыхубз концептыр къызэрыхэщыр, зэритыр, мис ахэр къэзгъэсэбэпащ. Илъэс текӏуэдащ.

Нэхъыщхьэми сыщеджащ мыдэкӏэ Дыгулыбгъуей ди школым, япэ дыдэу а бзэр щызэхэтхар, дызыщрихьэлӏар а ди школырати, ди еджапӏэрати, аращ. Дапхуэдэу щымытми, а бзэм нэхърэ нэхъ дахи щымыӏэу жаӏэ, бзэ дахэщ, итӏанэ цӏыхубз эталон, цӏыхубз эталон дахагъэр а франджы цӏыхубзхэми ехьэлӏауэ Мы дуней псом щыжаӏэ бзэм и мызакъуэу мис сэ зэпкърысха цӏыхубз концептыр. Ауэ мы тхылъым къэхутэныгъэр щедгъэкӏуэкӏым щыгъуэ сэ мис а зи гугъу тщӏа бзэ культурэ адыгэ, урыс, франджы жыхуэсӏэм дэ къэтхутащ. Урысымрэ франджымрэ я хьэл-щэным, я дуней тетыкӏэм хэмылъу, адыгэ бзылъхугъэм хэлъу зы хьэл-щэн фӏэлӏыкӏкӏэ деджэу. А фӏэлӏыкӏ жыхуэтӏэр ар икӏи шынэкъым, икӏи укӏытэкъым, ар шынэмрэ укӏытэмрэ я зэхуакум дэт зы хьэл-щэнщ. Дэ зэтлъыта бзэ культурищым, Дэ ди адыгэ бзылъхугъэр абыкӏэ къызэрыхэщар, къызэрыхэщыр ди гуапэщ. Гу зэрылъыттащи, мы зэӏущӏэм зытепсэлъыхьа дэтхэнэ лэжьыгъэми мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Дыщогугъ, мыпхуэдэ лэжьыгъэ купщӏафӏэхэр щхьэусыгъуэ хуэхъуу иджыри зэӏущӏэ куэд ирагъэкӏуэкӏыну.